ndị igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene m onye ukwu ekene m onye nta ana m asị nke onye chiri ya zere ọ kakwa mụnwa maazị ugwu okechukwu obi nwanne ndị igbo ana m ekene onye ukwu ana m ekene onye nta ebe ọbụla ị nọ na-anụ onu m ana m asị gị nara ekene taata bụ eke n'ala igbo eke ọkụ anyị na-asị ka eke ketere gị ihe ọma ketere gị ọganiru ketere gị ịdị mma ma ketere gị obi nwanne ketekwara gị ịghọta ihe na-eme n'ala Igbo iji wee ma na ala Igbo nọ na nsogbu na ife a na-eme n'ụbọsị taata abụrọ ife anyị kwesịrị iji anya anyị wee na-afụ so ana m ekene ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị wee na-asị gbasara anyị ozi a ka o jete ebe dị aka ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị gbasara anyị ozi a Igbo bụ mbụ, Igbo bụ ndị odogwu, Igbo bụ ndị Chukwu ji eme ọnụ, Igbo bụ ndị na-aza afa na-enye Chukwu okike abiama otito. Abịakwana m ka m si abịa n'oge obi nwanne ndị Igbo ebe a na-agbasa ozi ọma Chineke. Nnukwu ife na-eme na ndụ anyị, ajọ ife na-eme na ndụ anyị, mana anyị na-ayọ Chukwu okike abiama ka o nye anyị ezigbo ife na-emekwanụ ka nnukwu ife na-eme na ndụ anyị. ife a na-eme n'ala Igbo na ife a na-eme na ndụ ụmụnne m na mkparaba ụwa dị iche iche anyị bụ ndị Igbo ma ife a ga-eme mgbada ka a sụọrọ ya nri ebe ọbụla ị nọ na-anụ onu m ọ bụ ife ndị Igbo ka m na-eme ọ bụ njirimara Igbo ka m na-eme ọ bụ asụsụ Igbo ka anyị na-akwalite nke anyị ama nke anyị a na-ebido n'ụnọ wee dịrị mma wee pụba ilo ana m asị ebe ọbụla ị nọ na-anụ onu m ha ekechikwana m ka e si ekechi m na peji obi nwanne ndị Igbo ebe a na-agbasa ozi ọma Chineke maka gịnị maka na eziokwu bụ ndụ eziokwu anyị na-ekwu na-emetụ ndị ọjọọ n'obi ha na-arịpọtụ anyị n'ụzọ dị iche iche unu ma na Facebook abụrọ be anyị Facebook abụrọ nke anyị mana anyị na-agba mbọ ka anyị nwee nke anyị ọ bụrụ na anyị nwee nke anyị ha ga na-akpara anyị nganga ha ga na-emere anyị ife ọbụla nke ga na-emetụta anyị na ife anyị na-ekwukwanụ bụ sị nye anyị nke anyị na nke anyị bụ nke anyị o nwerọ onye anyị na ya na-azọ ya azọ so mana Facebook ehorogo n'ụtụtụ taa na ọ bụ na anyị na-apawa n'ụzọ ebe anyị ga-esi kwalite omenala anyị na asụsụ Igbo na ọ gaghị adị ha obi mma na ka anyị si eme ya ada adịkwanụ ha mma so anyị na-asị n'oge na-adịrọ anya anyị ga-efere ndị Facebook aka fere ha aka maka na nke fa bụ nke fa nke anyị bụ nke anyị so asị m ka m bịakwa ebe a bụ ụmụnne m niile ma m ndị niile bụ ụmụafọ Igbo ma m ebe m nọ wee too ha ma m ebe a nọ mụọ m ha ma m ezinụlọ m nọ ebe a ọ ka m bịa ka m gwakwa unu maka na a sị gị ekwurọ ekwu mekwaranụ ọnụ hmm? akara aka me na ntị anụrọ hmm? so anyị na-abịa ebe a ka anyị na-agwa unu ka o si ada n'ala Igbo ife na-eme n'ala Igbo na ife na-eme na ndụ ụmụnne anyị na mkparaba ụwa dị iche iche ife m bịara ebe a ka m gwa unu niile bụ ndị na-eso m na mmụọ na mmadụ maka na a da agwakwanụ ochi ntị na ahịa esu mmadụ adịghị eso onye ọ mahọ mmadụ dị ndụ anaghị eso onye ọ mahọ onye ị na-eso bụ onye ị mara ọfụma and onye ị makwaranụ ka o si eme maka na ọ ka onye si eme ka ekwe si akụrụ ya o nwere ọtụtụ ụmụnne m nọ na peji a mana ha amaghị onye m bụ ọkwa ndị mụ na ha sikwa sef na ofu na ofu nne amarọ onye m bụ and ọ na-ewute m nke ukwuu na ị kpọrọ onwe gị onye tọrọ m ma onye sotara m ma ị maghịkwanụ onye bụ nwanne gị ọ bụkwanụ alụ ka ọ bụ ịfọrọ na ị bụrụ ezigbo nwanne ị ga-ajụ ajụ ese ọfụma ka ị mara onye bụ nwanne gị marakwanụ ihe nwanne gị na-eme marakwanụ ihe nwanne gị kwụ ọ kwụkwa ebe dị mma ka ọ kwụkwa ebe dị njọ so ana m abịa na peji a ka m gwakwa unu ọzọ ihe a bụ my personal Facebook page ebe m nọ na-ekwu eziokwu ka ọ dị enwerọ m onye isi n'ụwa n'eluigwe ka m nwere onye isi ọ ihe nke m ji wee gbaa iche so Chukwu okike kere ụwa bụ onye isi m ọtụtụ ụmụnne m nọ ebe a ọtụtụ ndị ezi oyi m ndị ma m mgbe m bidoro na ndị ma ebe m nọ kịta ha amaghịkwanụ ihe Chukwu Oke Abịama ji ha eme o and ọ ya ka m na-abịakwa ka m na-atụnye unu azụ maka ọ sọ m nwekwara ike ịtụnye unu azụ ọtụtụ na-edobe ahụ na ha gụchaa akwụkwọ ha amarịsigo ihe mba akwụkwọ abụrọkwanụ ịma ihe amamihe na-esi na chi amamihe na-esi na chi abịa so a sịrị m ka m bịa n'ụbọchị taata bụ eke n'ala Igbo maka na unu ahapụgo omenala mebezi omenelu unu ahapụgo njirimara igbo na-emezi njirimara ndị ọcha unu ahapụgo ezi omume memezi ajọ omume onye ọbụla akpọtụgo isi n'ụlọ ụka and ụlọ ụka kịta na bụ ebe onye ọbụla hozi ntutu taa sị na ebe a ka ha ga-anọ wee wee sụtọsụzi ala igbo ebe ọ ga-adị njọ mana anyị nwa bụ ụmụafọ igbo ụmụ igbo ndị na-aza afa na-enye chukwu otito ndị ma na asụsụ ndị ka chukwu ka ndị chi ndị na-anụ wee na-emelụ fa ife a na-emelụ fa anyị nwa bụ ndị ga-aba anyị na-asụ n'olu igbo dịka m na-ekwu n'olu igbo na ọtụtụ ndị nọ na peji m ebe a bụ english ka ha na-anụ mana who cares when you have a very big problems ọ ụmụnne m ka m na-agba mbọ ka m na-ezinye ozi n'ụzọ dị iche iche ọrụ ebube nke m na-arụ abụrọ ka m rụọrọ gị na ọ ka m rụọrọ ala igbo rụọrọ eke kere ụwa maka na onye ọbụla bịara n'ụwa nwere ozi ọ bịara ịrụ i jebe nke gị lapụrụ m nke m ọ bụrọ gị agwa m na m ejetere m ejeterọ ọ kwa onye zinyere m ozi ya agwa m na m ejetere m ejere ya maka na ị maghị onye ahụ zinyere m ọ bụrọ ihe o zinyere m ka o zinyere gị ọ nya ka anyị niile bụ ndị ụmụ igbo ji asọ ya na-akpọ chi onye ọbụla nọ n'ụwa nwere chi onye ọbụla nọ n'ụwa ekere eke nwere chi nke na-ejere ya ozi o nwere chi nke so ya n'ehihie n'abalị n'ụtụtụ na eke n'orie na afọ na nkwọ e nwere chi na-eso gị ọ bụrọ chi na-eso gị na-eso m mana ofu chi zinyechara anyị niile ozi ị bịa na ezinụlọ a na-enwe nwoke a na-enwe nwaanyị a na-enwe ikwu a na-enwe ibe and onye ọbụla nwechara ihe ọ ma eme ọ bụrọ nke ị ma eme ka m ma eme nke ị ma eme dịrị gị nke m na-eme dịrị m and ị na-eme nke ị na-eme na-emeta ya mere ya gaba mana m na-emekwanụ nke m na-eme na-emeta ya mere ya gaba kedu ka e si makwanụ nke m bụ nke m ọ bụ ijekwa jụọ ndị egede na ndị mmụọ agwa ya na onye ọ na-emetakwa nke dị mma maka na m na-eme nke chi m ziri m ọ ma megide nke gị and ị na-emekwanụ nke chi gị ziri gị ọ ma megide nke m mana ọ bụrụ na nke m na-emegide nke gị ọ nya bụ na i je gbaa afa n'ala Igbo ọ nya bụ ife ha na-akpọ ịgba afa nke ndị ụkọchukwu ma ndị arụrụ ana chenji na-akpọzi onwe ha pastọ ndị spiritual seeing because onye ọbụla niile kịta na ahụ edobego ahụ na ndị nna nna anyị mere alụ na ọ ndị nna nna anyị mere ihe na-eme anyị ọ ndị nna nna anyị butere nsogbu anyị mana anyị nwere onwe anyị ajụgo ese ọfụma gbaa afa mee ihe niile anyị kwesịrị ime nye fa ife ha na-eri ha wee sị anyị na ọ bụkwa na amaghọ na-edu ha ụzọ na ọ bụrụ na i kwetara na anyị nwa dị ọ na i kwetara na ife anyị mere dị mma ee jide ka i ji na anyị kwụ gị n'azụ and ọ ya ka anyị jisi ike maka na ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha ndị christianity anaghị aghọta ife e dere n'aja wee na-eje n'ime aja ụfọdụ anaghị aghọtakwanụ ihe e dere na moto wee baa moto onye ọbụla pụtaziri na social media wee werezi omenala igbo na-agwọrọzi aja onye ọbụla pụta na social media believezie na ụka nya bụ the main eh, eh, eh, the best the automatic answers mana o nwekwa onye sị gị agana ụka o nwekwa onye sị gị efena chi nke ị na-efe mana chi nke gị na-efe na-emegide chi nke mụ nwanne nsogbu ga-adịkwa ahụ maka na ihe anyị nwa bụ ezigbo nwa afọ igbo believe na nwa afọ igbo maka na a na-ebido n'ụlọ wee dịrị mma wee pụpụ ilo ihe anyị ejighị ebu ihe anyị ejighị achọ followers ma ọ bụ ọtụtụ ndị mmadụ iso anyị n'ife anyị na-eme maka na ife anyị na-eme bụ ife mmụọ ọ bụrọ ife ndị nọ n'ụwa na-aghọta ọ ife ndị nọ n'ime mmụọ na-aghọta ma ndị na-erubere ala nna ha isi ma ndị erubere omenala ha isi both ndị ọcha both ndị ojii anyị bụ ndị na-ekwetere na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri onye emegbuna nwa mmadụ ma nwa mmụọ mmụọ emegbuna nwa mmadụ ọ bụ ife anyị nwa na nwaanyị believe anyị anọghọkwa na many people dey follow gị ife anyị nọ n'ime bụ ị nwaa anwa jekata ka anyị si wee mara gị chenjie anyị ga-agwa gị na i chenjigo ọ nya mere ife anyị ji gba iche n'ụwa ọ nya mere m ji aza obi nwanne ndị Igbo mgbe a gụnyere m ya bụ oku n'ime mmụọ echeghị m ụzọ naabọ wee zara ya maka na ezigbo ife bụ ezigbo ife ajọ ife bụ ajọ ife onye ukwu na-ebe onye nta na-ebe a na-ajụzi kedu ife a ga-eme karịa onye ukwu berebe ka onye nta berebe a na-agba egwusi n'ụzọ gbara na egwusi gaba mana ọ ya m sị ka m bịa gwa unu na page a maka ndị maruru m ụlọ ndị ma m na ọtụtụ afa dị iche iche maka na ọtụtụ afa dị iche iche ka m na-aza ebe ọbụla m nọ which is mana ọ bụrọ ajọ afa ka ọ bụ maka nke ọbụla bụ ajọ afa mụ akwapụ ya maka ọ nwa mmụọ na-ekwu okwu achọrọ m ime ka ndị niile a bụ ndị m na ha si ofu ofu ebe wee pụta ụwa achọrọ m ime ka ndị ahụ niile ma m ọfụma maruoro m ụlọ ka unu wee mara na mụ abụrọ a Christianity abụghị m a Christianity abụrọ m onye Christian ụmụnne m ndị be ugwu ndị be ogbu nwe ugwu abụghị m a Christian mmụọ na-ejere m ozi na-aba mba abasi ike maka enwekwa m ike igbu gị ṅụọ ọbara gị taa ọkpụkpụ gị n'oge na-adịghị anya abụghị m gịnị a Christian nya doo unu anya anọkwa m na Facebook nke ụwa niile na-enene wee na-asụ ya n'onu enigwe onu asụsụ ndị enigwe abụghị m a Christian apụtara m ebe a maka ọkwa dị oke mkpa abụghị m obi ndị Christian enweghị m Virgin maria enweghị m jesu kristi ihe mụ nwa nwere bụ gịnị nna anyị bụ igbo na ogbu nwe ugwu na ndị asụsụ na-asụ na igbo ọ ha bụ ndị nke m ndị ọzọ bụzi fake na my life fake na my na my na my na my movement they are fake ha bụ ndị ajọ mmadụ ha achọghị m ndụ and onye achọrọ gị ndụ o nwere ihe jikọ gị na ya o nwere ihe ọzọ m na-akpọkwu na-abụrọ chukwu okike and chukwu okike ahụ bụ ya kere mụ na gị ka ma ndị ọcha ka ihe niile unu nwa sị na omenala bụ ajọ ihe gbaranụ cherenụ ka anyị maranụ mbe naabọ nke ga-abụ oke n'oge na-adịrọ anya abụghọ m gịnị abụghọ m a Christian do anybody na-eje ụka mara na ị bụ onye enemy m you are my enemy because na ọ gaghị atakọrọ m na gị ọ ma ntakọrọ m na gị maka ụka unu na-aka n'afrịka abụrọ ụka chukwu okike abiama sịrị unu mebe and mụ nwa ama enyezi unu ohere ọzọ anyị enweghị mgbaghara na ndụ anyị i can never forgive any fools that is hunting my people I can never forgive. Forgiveness is not in my life. ọ bụ nwoke obi ahụ nwere ka m bụ ọ nwoke omenala ka m bụ ọ nwoke obi nwanne ka m bụ mana inwe ahụ akpawa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ he can never go back he can never retreat he must fulfill his dream on you anọ bụ otu a ka ndị igbo si eje otu a ka arụsị igbo si egbu otu a ka omenala igbo si wee dị ọ nya mere ndị ọcha ji akwanyere ndị ihe ha na-akpọ thunder n'ala Igbo thunder of justice ya bụ Amadioha ọ na-aza ndị aka ha dị ọcha ọ na-ejere ndị aka ha dị ọcha ozi abịaghọ m ebe a ime ka m wee mete gị mma abịaghọ m ebe a ime ka m mee ka onye nke na-akpọ onye isi n'ụwa mma ihe m bịara ebe a ime ka m mee mezuo ozi nke chukwu okike abịama nke nọ n'eluigwe ziri mụwa bụ maazị ugwu okechukwu maka ọ bụrụ na m ejezurọ ka o si wee gwa m ya mụ na ọ ga-ama m ikpe mụ na gị na-abụ ikpe ikpe ga-adịrị sọsọ mụnwa n'ala mmụọ so na mụnwa na mụ ama ene anya n'azụ maka na ọkụ nna gụnyere nwata adịrọ egbu ya ọ bụrụ na ị sị na nke m na-eme ada adịghị mma ị kọwara m o doo m anya m jụkwa ndị egede na ndị mmụọ na chi na-ejere m ozi ọ bụ eziokwu ka ọ bụ maka mgbe i ji ama that na chukwu okike abịama nke kere gị nọnyere gị bụ ọ bụrụ na ndị nọ n'akụkụ na-enwe anwụrị ka i si enwe anwụrị ị na-eje ụka jebe ụka o nweghị onye sị gị ejena ụka o nweghị maazị ugwu okechukwu asịghọkwa gị ejena ụka mana mụnwa ekwenyeghị m n'ụlọ ụka ekwenyeghị m na Christianity ekwenyeghị m na judaism ihe a bụ omenala ndị mmadụ ọ bụghị omenala nke m nsọpụrụ ka m ga na-enye ha nkwanye ugwu ka m ga na-enye ha mana ọ bụrụ na ọ ka ha bịa na be nna m na-amara m aka na obi ndị be ugwu na obi ndị be ogbu ugwu na ala ohe nsụka na ala nna anyị bụ igbo m sị ya na mụ na ha ama aṅụrụ mmiri tọgbọ iko anyị ga na-asụtụ ya ka a na-esi asụtụ ya ọ ka mma na igburu onwe kwuo onye ị bụ kwuo ka ị dị kwuo ka ị si eme kwuo nna ochie nọrọ gị ụwa ka ndị ụwa wee mara ka a si eso gị let us stop pretending let us stop pretending if you want to go church go church nobody is stopping you but ekwena ka that church ahụ ị na-eje nwee against of our religion ọ dị oke mkpa so ụmụnne m ndị a niile bụ ndị chere na ha ma onye m bụ ana m ha ekwukwu ya n'ikuku ọ bụrọkwa sọsọ na nzuzo ka m na-agwa unu ihe ana m ekwu ya n'ikuku enwere m mmụọ na-ejere m ozi anụ mmụọ na-ejere m ozi dị very jealous agaghị m emegide mmadụ agaghị m ekwugide mmadụ agaghị m akpagide nkata ọjọọ wee kpagide mmadụ mana gị nwa bụ nwa mmadụ dị ka m nwa dị na-eku ume ka m si eku ume na-agba ọbara ka m si agba ọbara na-adụọ m ntụtụ maka chukwu kere m na gị chekwa na chi nke na-ejere gị ozi bụ odogwu chi ịma na ifụbedo ụzọ maka na chi ọbụla na-ejere chi nke chi mmadụ chi onye ozi chi ahụ bụkwa chi ga-echekwa gị na ọ bụrụ na nsogbu daala gị ihe ọ ga-agwadobe gị kwụba aka gị ọtọ ịkwụba aka gị ọtọ enwerọ chi nke ga-akwatu gị n'elu ụwa maka na anyị cha niile maazị na chukwu okike abịama bunyere anyị ike chukwu okike abịama bunyere onye ọbụla a mụrụ amụ n'elu ụwa ike mana ọ ka i si wee kwado nke gị na ka i si wee kwanyere nke gị ugwu ọ nya ka ọ ga-eji wee jere gị ozi ma ọ bụrụ mgbe ị chọrọ ya ka o jere gị ozi so ana m agwa ụmụnne m ma m ọfụma mụ na unu akwụrọ akwụ m ebe ndị nna nna mụ kwụ ndị nna nna m emejọha mụ ọ ebe ha emeterọ ka m chọrọ ka m mete ya ka ha ji wee mụọ m wepụta ụwa ndị nna nna m emejọha mụ nke ha mere ha mere mgbe nke ha nke m ka m ga-eme na mgbe nke mụ onye mere nje fụ ụzọ onye nke a sị unu na baịbụl onye nke a sị unu na baịbụl o nwere nke ị sị na nna gị sịrị na ọ sọsọ nke ndị obodo ọzọ na ndị ma ebe asụ dị ụwa sịrị ka ị na-eji akparịzi isiokwu mụnwa bịara n'ụwa abịa m ị fulfill the message of chukwu okike abịama and enwe i don't hold anybody apology to do what i'm doing facebook is blocking me because when we saying truth truth always attacked and eziokwu na-akwụ ọtọ ikpuchikata eziokwu aka o teghị aka ya nwe okpughe maka na chukwu bụ chukwu eziokwu chukwu bụ chukwu ịhụnanya chukwu eji eme ọnụ ụbọchị tata bụ ụka anyị ji mara n'ala igbo dịka e, e, eke ụfọdụ n'ime unu ndị ahụ nọ n'ime ụlọ ụka kedu ihe ị nọ n'ụlọ ụka eme ọkwa ka o wee dịrị gị mma ọkwa ka chukwu wee nụ onu gị ọ bụrụ ya ngwa keezi ife dị iche n'ife anyị na-ekwu kedu ife dị iche n'ife anyị na-ekwu unu eche na followers ka eji ewin battle how many people dey follow Goliath when the time come na Bible unu na-agụ mgbe David pụtara nwere onye ma na David ga-azọgbu nwa ahụ otu a ka m si agwakwu unu okwu unu sị na Jizọs Kraịst unu ga-abịa ka onye oshi unu ama mgbe ọ ga-eji bịa unu amalọ maka na onye oshi anaghịkwa akụ mmadụ aka n'ụzọ anaghị enye mmadụ notis wee tụọ ife niile o kwukọtasịchara n'ime akwụkwọ nke unu na-akpọ nke ndị nsọ o nwere nke unu na-emejupụta mana taata unu cha niile ga-eje n'ụlọ ụka kpọọ isi dobe isi ka ka ka ka ozu akwaha akwa nọzi n'ime ebe ahụ na-arụ anyị ana m agwa unu niile taata bụ eke ọkụ n'ala igbo wee na-asị unu nwa bụ ndị igbo na-eje kristianiti kpachapụnụ anya unu ọ bụrụ na unu na-eme ihe kristianiti mebenye n'ime ebe ahụ unu kretiri as a kristianiti home maka unu burukwu ya kristianiti a jekwa n'ala igbo ọzọ sị ka unu distrọị ya ihe ndị nna nna anyị na ọ bụ arụ ka ọ bụ nke onye metere o buru isi wee buru onye asịkwana na anyị nwa bụ ndị ụmụ igbo anaghị ekwu ya onye asịkwana na anyị nwa bụ ndị ụmụ igbo anaghị ekwu ya maka na mgbe thunder of justice will start ọ na-aṅụkwa ọbara ka mmiri ọ kakwa mma na ị ghọtakwara ihe a na-ekwu ị na-achọkwa fridọm marakwa ụzọ i si achọ fridọm bikos na o nwekwara ike fridọm nke ị na-achọ abụrọkwa ụdị nke anyị na-achọ maka ọ bụrụ fridọm nke anyị na-achọ ka ị na-achọ ị ga-akwụba aka gị ọtọ ị ga-ahụ nwanne gị n'anya ị ga na-ekwu eziokwu ife ọbụla ga-emegide nwanne gị were isi gị tinye ma nke gị ya mee gị maka ọ ya ka chukwu ji wee bụrụ chukwu odogwu maka na anyị ncha niile na-emehie chukwu okike abịama n'ụzọ pụrụ iche mana anyị na-emehie chineke okike abịama n'ụzọ pụrụ iche o nwee ka nwanne anyị si wee metụ anyị nwa obele anyị achọ ka anyị were hụrụ ya taa anyị enweghịzi na-akpọ obi nwanne anyị enweghịzi na-akpọ ịhụnanya anyị enweghịzi na-akpọ eziokwu a pụtazia sị na igbo ahụrọ onwe ha n'anya ọ bụrụ maka igbo nke m enwere ndị m na ha yi eje enwere ndị m na ha ka na-ekwu enwere ndị m na ha ka na-eso enwere ndị ka kpọrọ ndị bụ ndị igbo anọ ndị a ka anyị na-eje imirikiti ka a hụrụ ụlọ ụka mana olemole ka a họtara onye bụ ndị Igbo a na-agwa gị okwu onye na-awa ihe ọ bụ oke okwu ka ọ bụ na mmụọ bikos ị mara nke ahụ eziri gị mee mee ya nata nye nye ripọt ị rapụziere Chukwu nke ọzọ ka o mezuo ya ya ka m ji bịa na onyonyo n'ụbọchị tata na fesbuk a nke unu ma ọfụma ọ mụnwa nwee o nwee onye m na ya nwee na-abụrụ gịnị fesbuk nke nna roda wee pụta na ya ka m wee mee gịnị ka m wee zi ụmụnne m ozi ọma nke chineke mgbe m na-asị gị na today m na ha ekwukwu ọzọ ana m ede ya ede ejikwa m fesi m wee bịa taa ọrụ m na-arụ bụ ịgba mbọ fụ na omenala igbo pụtara asụsụ igbo pụtara njirimara igbo pụtara abụghị m a christianity i can never ever in life to be a christianity anymore christianity it is not my friend is not my brother it is not even my relations So why am I now crying and fighting for what not belong to me? I fight for only thing that belong to me. The day m ghọtara onye m bụ n'elu ụwa ka m jụrụ ụzọ Chukwu Okike abịama ọ bụrụ na m mehiekwa ọzọ mee m ife ọbụla ị ga-eme m na akaja mee m akaja ka ụwa niile wee chịa m ọchị mana ọ bụrụ na ebe a ị gwara m na mụ gaba na ebe a ka ụzọ dị ekwekwala ka ndị ilo m nweta m ekwekwala ka ndị na-akọjọ m nweta m ekwekwala ka ndị sị na ọ hanwa bụ ihe ha chi nke ha kacha n'elu ụwa ka ha nweta m bikọs o nwezi ndị napụrụ Chukwu Okike abịama ike sịzi na ọ hanwa nwee pawa n'ụwa how can you say that you are powerful than Chukwu Okike abịama in the life how can you say that Chukwu Okike abịama sịrị gị na asị na asị ma ọ sọrọ gị why are you people destroying the beautiful home chukwu okike abịama gave us kedu ife unu na-emebiri ala nna anyị ọtụtụ unu n'ime unu niile sị na unu bụ ndị ụka ugbo ole ka unu kpọgoro nwanne unu nwoke sị ya kedu ka o si wee dị ugbo ole ka unu kpọgoro nwanne unu nwoke sị ya na ọ na-erikwa nri mana i je n'ụlọ ụka ahụ a na-epirichiri gị hụ nwanne gị n'anya ọ bụrụ na i nwee ịbụa i nye nwanne gị ofu one ka unu nyegoro ọ bụ na o nwe ka unu si chọọ izu oshi ime ihe tithe ime onyinye unu esendere m flyers na inbox abịakwara m ebe a kịta na because e ji pụta tata na e nwekwara some people send m message ma like unu nwa na-ege m ntị n'ọnụ ihe ọbụla gbasara christianity don't bring it into the maazị ugwu okechukwu obi nwanne ndị igbo life ihe ọbụla bụ christianity do not send it to me do not pray to me on, uh, under christianity because i mekwa ya chee na ị na-eme m mma aga m akọsụ gị n'ụwa n'ụwa ọzọ leave my page because onye yi shoe ma ebe ọ na-ahụ ya onye yi shoe ma ebe ọ na-ahụ ya ana m amakwa ọkwa mmiri maka ozuzo I am a very wicked man in spirit, very deadly wicked man in spirit. Do not say that I not tell you. If you hate me, hate me n'ụwa n'ụwa ọzọ maka na Chukwu Okike Abịama ihe o ji na-ada otu ọ dị ka a sị na ekwensu enwerego ụwa because na ya na ekwensu mara aka and ọ maka na ekwensu nyekatara ya nsogbu ka o ji nye ya ọsọ n'ogige ya and ọ otu a kwa ka o si egbu anyị nwa bụ ụmụ ya i soro ụzọ ụkwụ m ị ga-afụ m anya ị ga na-anụ ọnụ m anyị ekwurugo n'ụtụtụ taa na anyị ga na-eso ụzọ ụkwụ nke chineke kere ala igbo maka chineke kere ala igbo bụ igbo ka ọ na-asụ ọ bụghị oyibo it is not speaking english onye igbo ọbụla na-asụ english o nweghị ihe i kpe n'ekpere ka chineke nụọ ọnụ gị na me dey tell you ị chọkwuo je gbaa afa a gwa gị ihe na-eme asụsụ ndị bụ ndị dịrị ya chi ndị na-eso chi ndị ya n'asụsụ ya chineke kechara ụwa were asụsụ wee divide anyị ọ ma ife o ji wee mee ọ bụghị onye nzuzu nke ndị dịrị ha o nwere ebe ọ ga-agba gbaji ụtọrọ na asụsụ ndị bụ nke e ji wee kwuo okwu kedu ihe anyị ji wee gbapụsisịa n'ala be anyị je na-agụzi oyibo gụchazi oyibo werezie system of ndị oyibo wee na-akụziziri ụmụnna anyị ife kịta ihe niile agbarụọ na ọ dịzị ka a sị na anyị nwa amaghazị ihe anyị na-eme mana ana m agwa unu bụ ndị gụrụ akwụkwọ gụghezie uche gụghezie uche unu gụkarịzie ndị na-agụ agụ ana m eji ohere agwakwa unu na ịgụ akwụkwọ abụrọkwa na ịma ife na ị na-agụ akwụkwọ pịrịpịrịpịrị is not that you have sense amamihe na-esi na chi and ọ bụrụ na ị marọkwa ihe ị kwesịrị ịma nwanne nke gị ekpogo nke gị atọgo n'ụwa so ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ ahụ wee gụọ history ndị ọzọ nwanne park ya n'obodo ahụ ị batakwa i mekwa ka ndị be anyị so ụmụnne m ana m agwa unu mụnwa bụ maazị ugwu okechukwu obi nwanne ndị igbo onye eziokwu onye agaghị anọkata n'ụwa a wee feba na-emegide nwanne m m gba nkịtị onye agaghị anọkata n'ụwa a wee feba na-emejọ nwanne m a na-ekwujọ nwanne m m gba nkịtị aga m eme nke m ji wee bụrụ nwanne ana m anọnyere nwanne m mgbe ọ dị njọ ana m anọnyere ụmụnne m mgbe ọ dị njọ mgbe ọ dị mma maka ụnụ ada anọnyere mgbe ọ dị njọ na mgbe ọ dị mma ka ụnụ na-atụ down mana ana m agwakwa ụnụ chụrụnụ ego ahụ na-achụ chụrụ gaba Maazị Ugwu Okechukwu anaghị achụ ego ụnụ na-achụ ife m na-achụ bụ ka m nwere onwe m n'ala Igbo ọ ya m ji wee kwenye na IPOB kwenyesie ya ike ma ọ na-adị njọ ma na-adị mma ekwenyesiri m ike ị sịkwa m that na i so wee kwenye na IPOB kwenyesie ya ike ma ọ dị njọ ma ọ dị mma onye agbala speed maka na ịgba speed moto nwewekwa accident unu amakwa ka ọ na-adị ada ejidekwa ejide ka anyị jiri na nwayọọ maka oji nwayọọ bụ ije onye ji nwayọọ ada emerụ arụ ebe ahụ ndị ọsọ ruru ndị ije ejeru ya ka anyị wetuo ọnụma anyị bubata ihe a na-akpọ obi nwanne n'ala Igbo bubatanụ ihe a na-akpọ obi nwanne na ndụ anyị n'ebe niile ọkụ na afụkọ ka ọ safịọtụ n'ala Igbo kedu mmadụ one na-ekwu ka ọ dị mma kedu mmadụ one bụ ihe na-agba mbọ were nke ha nwere na-achụ àjà ka ala Igbo dị mma chekikwa onwe gị chekie jụọ onwe gị ese iso na ndị ahụ ọ bụrụ na m na-achụ freedom fighter but ife juru gị n'obi bụ ekworo na anyaukwu ka ezigbo nkọ esi wee wọkụ ka mma na-etiri gị egwu a ọ bụ ezi mma na-etiri gị egwu a ka ọ bụ ajọ mma na-etiri gị egwu a ọtụtụ ụmụnna anyị ejupụtago na obodo dị iche iche na obodo oyibo na mba ofesi ihe ha chere niile na-eme ha si na be anyị ndị ụka chụrụ gị chụpụ gị ndị ọjọọ omenala chụrụ gị chụpụ gị ị bịakwara obodo oyibo continue ihe a na ala mmadụ anyị na-ekwu ọ dịka anyị na-ekwu na ala mmadụ ahụ ị nọ nwanne gị gafee ime ka ị fụrọ ya maka ime were nke ị nwere wee nye ka ọ dịrị ya mma mụ na gị akwụrọ mụ na gị abụrọ ofu and mụ na gị ama abụnatakwanụ ofu chi kere gị kere gị nye gị ife ị ga-abụ kee mụnwa nye m ife m ga-abụ etikwana aka na nke m ka m hapụ iti aka na nke gị odogwu ka m bụ na be m odogwu ka ị bụ na be gị so onye ọbụla nọrọ na be ya gbaa egwu chineke oke abịama na-akụrụ ya agbakwana egwu a na-akụrụ gị na be m maka ịgba egwu a na-akụrụ gị na be m ma aghọtacha ya maka m na gị ebido nwebe nsogbu ịbịa na be m ime ka m si eme m bịa na be gị m mee ka i si eme maka na onye ebe onye bi ka ọ na-awachi nwanne ka m pụtakwanụ maka na a sị na ekwughị ekwu mere ọnụ ana m abịakwa udo dịrị ndị Igbo niile onye ọbụla chọrọ udo udo dịrị gị ị chọghịkwanụ udo gị na ihe ọjọọ kpọtụba anyịnwa bụ ndị eziokwu anyị ga-akwudo n'eziokwu ofu ọnwụ ka a na-anwụ ada anwụ ugboro naabọ ọ bụrụ na anya gị mechie nke gị ejebego so were oge a Chineke nyere gị wee wee mee gịnị wee na-emepụtara ya ihe gị na-enye ya otito n'ebe ọbụla ọ nọ daalụkwanụ ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m